Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Autònoma de sa Sardigna, imprentas, duas mila bintitres, duas mila binticuatru, Lei Regionali, bintidus, duas mila dixotu, artìculu bintidus.

E beni torraus po un'atra puntada de Movi. Eh! Oi seus movius chitzi, poita depeus andai a sa riserva naturali de su WWF de Monte Arcosu. Seus in su Cabu 'e Bàsciu de de sa Sardigna acanta de Cabuderra, Uda e ateras biddas de importu mannu, biddas de de grandu cultura de messajus, pastoris e de genti chi est abituada insomma a traballai in su sartu. Sa troupe oi est bella infogada, ddoe teneus Marco Follesa chi est de peis Ci dd'est incumintzendi si a ddi praxi de andai a bivi esperientzias. Poi ddoe teneus Nicola Nardu, oi at preparau e organizau totu sa sa itesinanta, oh deu ddu tzerriu itesinanta, camera GoPro, insomma, est propriu po po filmai totu su su programma de oi. E su programma est cussu de andai, cumenti apu nau, a Monte Arcosu a bivi ita Custu est logu chi m'ant inditau poita m'ant nau, Depis andai poita inguni as a bivi un'esperièntzia de importu mannu. Sa dì est ispantosa, seus andendi andendi andendi e bosatrus abetai ca seus prontus po un'atra puntada de Movi.

E ita parit? E totu beni, tui?
Castia, candu candu t'atòviu deu seu sempri prexau. Ddu scisi ca.
E aici po mei puru. Abeta chi seu unu pagu carrigu. E e cumenti est sempri. Ciau, ita parit? Finza. Beh, nci dd'eus fatu, eus fatu unu bellu viaggiu, una dì spantosa, ma Conta-sì innui seus?
Seus in s'Oasi de su WWF de Monte Arcosu, imoi si tzerriat Oasi del Cervo e della Luna. Est s'oasi WWF prus manna chi teneus in Europa. Funt tres mila e otocentus etarus. Est mannitedda. Oi ndi bieus un'arrogheddu sceti. Un'arrogheddu sceti. Depis sciri ca Giovanni Paulis est de su WWF, est fotografu naturalista e ghia ambientali escursionistica. Oh poita seus innoi? Ita si fait si biri in custu logu de spantu?
Oi ti portu a fai una cosa chi deu fatzu giai dogna dì. Andaus a fai unu pagu de de fotografias a is animalis. Est una cosa bella.
Castia, ddoi teneus Nicola e Marco, operadoris de de Movi, de su programma televisiu, chi dogna borta mi nant, Portadì sa machina fotogràfica tui puru, càstia oi dda tengu, dda tengu e segundu mimmi, prova a biri si custa podit andai beni po fotografai, ella, podi, custu est su carriga batterias, narami si. No, sa machina bandat beni est s'obietivu chi est crutziteddu. Poita po fotografai animali si serbit unu unu obiettivu chi ti podis accostai a s'animali senza, abarrendi atesu però. Poita custu custu si mi pongu a tirai fotografias a unu srebu o a unu sirboni custu fuit siguru poita seus in, omini ostiat no custu no. Est mellus abarrai unu pagu prus atesu. E duncas

Sa machina est una machina est sa zeta otto, bestia de pagu est custa bellixedda meda. Duncas cun custu obietivu tui nci arrennescisi. E cantu cantu de atesu tui podis fotografai a un'animali? Unu srebu centu metrus. Ah! E ddu pigas propriu cumenti si depit.
Beh! Duncas, as giai biu ca ddi tengu innoi.
Oi deu pentzu chi siat mellus chi tui manìgias custu, eia, custu unu pagu crutziteddu, eia, e pigaus custu, ch'est unu duxentus, impari a custa.
Montaus e aundi andaus oi, oi seus in unu logu giai preparau po fotografias. Est unu barracu, unu barracheddu.
Unu barracu, eia.
andaus inguni e custu andat beni. A coa mi parit ca, ma e custa inveci it'est custa?
Custa est importanti meda, s'acua, s'acua, s'acua e calincuna cosa 'e papai e diaderus est importanti poita tui non ddu scis candu bessit s'animali, podit bessi subitu, ma podit bessi puru dopu duas oras, cuatru oras, podit puru non bessi e Scis cantu bortas torru a domu senza mancu una fotografia? Eh, sucedit. Duncas depis sciri ca candu besseis a fai fotografias naturalisticas, scieis candu besseis e no scieis candu torrais a domu. Eia. Si sa passioni est una cosa macca, eh, poita ddoi funt genti chi, cioè, si deu depu fotografai un animali ddu depu fotografai cumenti 'ollu deu, cantu cantu ses abarrau

Tenis unu zainu, una mucilliedda e poi trepiedi, trepiedi chi non depit mai mancai cumenti ti nant Nicola e Marco. Beh custu est mannu meda però eh. Ch'est importanti meda eh. Poita as biu comente est manna sa machina fotografica e s'obiettivu est pesanti. Candu tui abarras oras, non podis aguantai sa machina fotografica in manus, serbit a dda ponni beni in su trepiedi E importanti poita.
Donat stabilidadi. Eia, est diaderus importanti po cussu. E custa parti chi si zerriat, est sa conca de su cavalletu custa, custa dda potzu puru cambiai deu chi bollu. Ma po is animalis manigiu sceti custa. Poita. Est pesanti, e aguantat. Podeus nai ca no est no est ligera. Pesat, pesat prus sa conca de su cavalletu. Ascurta, in su barracu tui ddi ponis e s'animali no ti bidi, aici. non mi biri.
E si non tenes barracu cumenti fais? Si non tengu barracu abeta chi mi so benniu atretzau, mi so portau totu. Oh, innoi est, pareus in in d'unu in d'unu in d'unu emporiu de sa fotografia naturalistica. Si podit manigiai o custu. Là ita est boghendi.
Custu si zerriat poncio mimetico.
Poncio mimetico. Tui ddu pigas, tocat a a ddu ponni a sa manera giusta, ddu ponis diaici. Ah là là, su stampu est innoi. Eia, no, aici.
Vai.
Ddu ponis. E ses trancuillu, poita s'animali no ti biri. Certu. E in aintru nc'est puru una retina piticadda. Po sa faci. Po sa faci, eia. Certu.
E importanti, ma cun custu Su problema est su est su bentu. Però Titu E Certu ma ma mi ddu pongu beni, m'acarraxu Totu beni cappeddu, ti ddu bogas o ddu No, aguantas?
su cappeddu ddu aguantu, poita su cappeddu est importanti, poita sa visiera ponit is ogus, non si bit sa luxi de is ogus, Ah, chi est cumprendi? una cosa chi is animalis bint. Bint subitu, Certu, subitu, certu, duncas subitu.
si fuint. Su srebu non biri beni beni, ma Ma sa su luxi lugori de is Eh, su ogus lugori ddu biri subitu.
Certu Poi biu ca tui tenis àtera. Eja ma custa dda fatzu ponni a tui. Non mi ddu nerast.
Oh. Custa si zerriat ghilli. S'esperientzia, ita 'olit tenni un'esperientzia in Sardigna. Aspetta eh pagu pagu ca imoi mi trassu. A colori 'e padenti. Faimiddu biri. Essu. Là.
Eh. Abeta chi non eus acabau eh. E ita ddu est? E depis ponni puru custu. Ah, aspetai aspetai ca innoi ddu est, ddu est sa, a lestru a lestru dda poneus poita no bius s'ora. E no est facili facili. No no est facili ma. Tocat a abarrai atentus. Là, vai.
La. Ddoi seus.
Poi nc'est custu.
Is ullieras. Cussas serbint. Dai pagu pagu.
Ok a postu. Moi ses prontu? Deu seu prontu po andai a tirai fotografias chentza 'e mi fai biri a colori a colori 'e tupa. A colori 'e modditzi. Andaus. Eia. Arregordaisì de si portai fintzas sempri calincuna cosa de papai eh poita depeis aturai meda però no podeis coi eh tutto preparato in casa de chi no giustu eia est una cosa importanti chi depeis portai acua portaisì sa borracia e non sa plastica certu est una cosa importanti certu poita poi sa plastica chi t'arruit abarrat in su padenti cantu depu camminai imoi no unu chilometru e mesu est acanta andaus

Beh, est importanti meda puru po sa ricerca scientifica, poita de innoi podis biri is animalis, issus non ti binti e su comportamentu est cussu normali, naturali, naturali, poita poi innoi ddu est unu frumineddu, innoi andant a bufai, s'atobiant e poi innoi mi 'enit a pentzai chi podis biri finzas diferenti animalis chi a intra 'e dì andant, o a intra 'e notti andant a bufai, su mraxani, ma non a intra 'e notti a de dì puru Su mraxani, su sirboni, su srebu gei benint, gei benint innoi ma custu nosu ddu manigiaus in s'istadi meda, poita innoi abarrant lachiteddus e is animalis si benint a bufai e candu nc'est sicidadi meda est importanti s'acua innoi. Certu e depeis biri ca aintru imoi seu castiendi ddu funt is cadiras, agoa nc'est fintzas si tesinant po apicai giacas e zainus. Unu pagu 'e comodidadi. Certu certu. Ascurta, cali est sa prus bella fotografia chi t'est capitau de de tirai de innoi? Dd'apu fata innoi ainnantis.
Si?
unu srebu e unu sirboni, un'incrociu, unu bandat a una parti e unu bandat a s'atra, unu mascu de srebu E su sirboni chi passat. S'atobiant, mancu si saludant. Ma nudda.
No.
Lestus lestus, unu a una parti e unu a s'atra. Ascurta, innui mi ingollis immoi? Imoi andaus innoi acanta, nc'est un'atru acorreddu unu pagu prus mannu de custu e inguni provaus a fai fotografias poita inguni nc'est nc'est padenti acanta e est possibili chi. Deu seu bistiu beni. Tui ses a postu. Duncas s'acabussaus in su birdi. Eia. A tirai fotografias.

Bisi, innoi, in custas arrocas, ddoi est unu niu de falco pellegrino, chi est su stori su prus lestu chi teneus, candu calat funt giai trexentucoranta chilometrus orarius. Ascurta, e achilis?
Inguni etotu, poita in pitzus sa parti prus arta bandat a cassa, ndi pigat pisitus arestis, marzus. Pisitus arestis?
No, custa cosa no dda scia, eh! Depis isci, su pisitu aresti, cantu est chi arribat a pesai cumenti a mancu. No, no, gei est ligereddu, est mannu ma est ligereddu, poita innoi non nc'est nisciunus chi ddu portat su mangimeddu, e certu, innoi depis cassai, chi nunca no non bivit. Ascurta, e ddu est competizioni tra achili e stori? A bortas podit sucedi chi su stori candu s'achili s'acostat tropu a su niu carrigat, ma non est facili po s'achili a dd'aciapai, ma chi s'achili ddi fait a biri pagu pagu is artiglieddus gei si pesat coitendi.
Giuanni, cand'est chi est nàscia custa passioni po sa fotografia naturalìstica? Gei nau a dì, tenemu doxi annus. No, est nàscia poita a babbu miu praxiat meda tirai fotografias e E intzà mi prestaiat sa machina fotografica cosa sua e poi a catorixi annus alloghendi su dinai mi ndi seu comprau una fiat no ante guerra propriu però funzionat, dd'emu pigada de segunda manu. Ascurta, e su primu scattu chi as fatu de piciocheddu innoi as nau bah Custa custa est sa primu borta chi apu fotografau. Chini a chini as aciapau?
No, fiat una una unu pilloni, mancu ddu connoscemu, non scidiaus mancu chi non scidia mancu chi esistiat cussa cosa. E femu torrendi de mari, mi seu firmau a undi nc'est custu custu lacu, bellu mannu, e apu agatau unu francesu e dd'apu domandau ita fiat fotografendi e m'at nau, Pollo Sultano. Ma candu dd'apu biu asulu, a bicu arrubiu, m'est praxu e apu nau, bah, torru crasi. Soror'a, in bicicletta nci andamu. Soror'a su de sa dì. De Domusnovas andast in bicicletta? No, deu insà bivemu a Iglesias. E apu nau, seu arribau inguni e seu arrennesciu a ddu fotografai. Ti nau unu puntinu a intro 'e su fotogramma e m'arrinegamu puru candu naramu a is atrus, lo vedi, e mi narant, e ita nc'est, no nc'est nudda. Ascurta, e immoi ca ses in dì de oi grandu esperientzia, unu de is prus nodius fotografus naturalisticus chi ddui teneus innoi, chi de candu as fatu sa fotografia a custa pudda 'e acua, aici ddi nant. Pollo sultano si zerriat, ma Andendi a is dis de oi chi chi andaus a castiai un'album fotograficu de fotografias, cali funt cussas chi chi ti funt abarradas de prus in su in su coro e in is ogus candu ddas castias? Ndi tengu medas e però, una est su schirru e dd'apu fotografau in su padenti a Domus Noas e po annus est abarrada s'unica fotografia de schirru fata in natura, chi no est stetiu in Sardigna. Poi sa primu borta chi seu andau a Carloforte a fotografai il falco di Eleonora, su stori de Eleonora, chi est bellu diaderus, e su primu xrebu innoi a Monte Arcosu, est stetiu in su norantadus. Amus fatu una specie de scumissa cun su professori chi tenemus, femus fadendi su cursu po diventai guida ambientali E emus fatu una specie de iscummissa cun su professori chi tenemu chi fiat unu grandu fotografu e issu m'at nau, si riesci a fotografare con la tua macchina poi ti presto la mia attrezzatura per tutta la settimana, depestus abarrai innoi una cira. Seu abarrau a intru de s'acorreddu pitzus in sa parti arta de s'oasi cuatru oras e mesu Candu fiat giai scurighendi seu arrinesciu a fotografai su xrebu e po una cira apu scattau sa foto cun sa machina fotografica de unu professionista. E fiast prexau, si cumprendit. Prexau, mi ndi fut unu piciocheddu, figuradi. Certu. Ascurta, e su prexu invecias chi chi tui bis in is ogus de de sa genti chi acumpangias a fai a fai s'esperientzia de fotografia naturalistica, ita bis in is ogus de custa genti candu nci arrennescint a aciapai su S'emotzioni S'emotzioni. S'emotzioni poita candu tui t'agatas ananti un animali diaici tipu su xrebu chi non tenit cunfidenzia cun sa genti no e candu tui bis su xrebu chi bessit unu pagu aici est suspetosu non est chi e tui bis su spantu in is ogus de sa genti poita ddus bis chi castiant su xrebu e s'errori chi faint scis it'est, ca comintzant a scattai a tipu disisperaus, parrit chi su xrebu siat sparessendi subitu, ma no est diaici, e intzas si ddu nau pianu, a pagu, poita est importanti chi siat trancuillu, poita chi nunca is fotografias funt de fuiai, cussu animali si biri chi est spriau, non bandat beni S'animali depit essi trancuillu. Depit essi, certu. Tui depis depis essi comenti chi no nci siast. Candu tui arrinescis a fai custa cosa is fotografias bessint beni. E donendimì totu is inditus e a mimì puru e poita su chi mi ses nendi tui imoi ddu seu arregistrendi in s'interis chi fatzu sa fotografia beni.

poita chi nunca sa fotografia est de fuiai andat s'ogu depit essi perfetu la ddu bis si si oh oh oh funt dus est una femina cun su picioccu e cun su piticheddu no ddu biu su giovuneddu la la la

Ascuta, prima mi fiast contendi ca po meda tempus tui ast fatu s'unica fotografia de su schirru. Eja. Duncas ses chistionendi fintzas de unu scatu scientificu. Ma sa fotografia serbit puru. Po is entomologus, po is botanigus, po is biologus, zoologus, su traballu cosa tua cantu est importanti? Est importanti poita candu faint publicatzionis, cioè is fotografias ci 'oint, eh, non è chi. e importanti a ddas tenni e a ddas tenni fatas beni. T'arregordas, prima t'apu nau, tocat a abarrai atentus e abetai ca s'animali non siat spriau, poita est importanti che chi fais una pubblicatzioni scientifica unu animali spriau est su fallimentu 'e su fotografu, non est chi. E finzas su fallimentu de sa pubblicatzioni scientifica, poita sa pubblicatzioni scientifica poneus de cussu chi est un'etologo, s'etologo studiat su modu 'e bivi de is animali, si ddu bint ispriau cussa no est una fotu bera, est unu fake cumenti si narat in inglesu. Duncas ddoi est custu custa cumenti a nai raportu fintzas de scientificu. Agoa ddoi est cussu chi est su traballu cosa tua chi fintzas a ddu andai in is logus, ddu andai est unu presidiu e controllas fintzas poita depeus nai ca Monte Arcosu est stetia Fintzas unu logu de braconeris. Cantu est importanti su traballu de ghias cumenti a tui in d'unu logu aici? Ma non sceti de ghias poita su traballu miu importanti ma est importanti meda su traballu de sa genti chi benit innoi po nos agiudai, volontarius de su WWF. E poi innoi puru imoi ddoi est fintzas oasi del cervo e della luna. Eia, est importanti, custu est importanti po Po sa sociedadi, poita innoi impari a nosu traballant piciocus chi ant tentu calincunu problema e imoi tenint una segunda oportunidadi importanti e medas dda funt sfrutendi diaderus beni. Po po cumprendi ca ddoi est fintzas un'atra manera de bivi. Ah, nci podis contai. E sa cosa chi innoi est un'atra manera de bivi, tui as sceberau de bivi? In su satu, fais fotografias a is animalis, ses ghia, ses de su WWF. Giovanni Paulis, Giovanni Paulis, Cali est su raportu chi tui tenis cun is animalis, cun is chi ci bivint in custu logu? T'intendis ospiti o t'intendis parti de custu mundu? A bortas ospiti, poita ospiti fortunau però, chi nendi diaderus fortuna, poita deu biu cosas ca sa genti chi aturat setziu abarrat in su bar non bidit de seguru.
Però mi intendu parti de custu logu, poita s'omini est parti de sa naturi, de sa natura est importanti essendi parti de sa natura est importanti dd'arrispetai, poita chi nunca non ses arrispetendi domu tua, cioè Custu est berus. Custu est importanti custa cosa.
Ascuta, deu ti potzu nai ca si seus arrennescius a aciapai is srebus, tui m'asi nau ca est, fortzis est, fortzis eus a biri is sribonis ma eus biu is srebus. Deo ti torru gràtzias e.
Ddu scis chi est unu prexeri po mei, candu seus impari est sempri unu prexeri. Beh, est unu prexeri mannu. Ascuta. Gràtzias.
Ti torraus a bellu a bellu e. Ma andat beni. Seu siguru ca is chi ant biu fintzas imoi custa 'ota puru si funt si funt spassiaus e calincunu imoi at a tenni fintzas is disigius de andai a tirai fotografias cun tui in su satu. Beni, beni. Gratzias. Lele.
Gratzias, gasi cumenti a sempri. Sigheus. Eia, ajo.
De innoi? Ehi, de innoi. Andaus.

de Monte Arcosu de s'Oasi Naturalìstica de su WWF e a pustis ai bìviu un'esperièntzia de de importu mannu. Eus atobiau Giuanni Paulis, fotògrafu naturalista chi s'at acumpangiau a tirai fotografias a is animalis chi bivint in custu padenti. Sa cosa prus spantosa chi de seguru no ap'a mai scaresci est s'idea ca candu si andat a fai fotografias in una in una foresta 'e ilixi in unu logu innui podeus nai s'omini ddui passat pagu est stetia cussa de cumprendi ca in custa esperienzia si bividi veramenti a su ritmu de is animalis apu cumprendiu ca Sa cosa spantosa è ca candu depis aciapai unu srebu o unu sriboni o una muvra chi passat in su satu, no est a ddi fai una fotografia aici, ma est a dd'aciapai candu s'animali est issu e in custu momentu mi parit ca est cumenti chi omini e animali s'atobiant un'atra 'orta, cumenti fiat in is tempus passaus. E agoa s'atra cosa bella est cussa ca candu apu biu is xrebus tenia veramenti sa furighidda de fai fotografias, de de aciapai, de. E inveci Giuanni m'at nau, calma, asselia ti, pigati su momentu, scatta sa fotografia e i biu is fotografias chi chi apu fatu e medas funt bessias mali calincuna est bessia aici aici però deo seu spantau su propriu, imoi mi ndi torru a Casteddu e si potzu nai ca apu fatu cassa, cassa manna de is animalis prus bellus chi ddoi funt in custu logu chi est su crebu e una cosa bella e de importu mannu est custu, depeis sciri ca su crebu fintzas a su millinoixentusotantacincu fiat sparessendisì de sa Sardigna Immoi ndi teneus medas, ndi teneus in dogna logu e su cunsillu chi si nau est custu, benei a innoi a a bivi s'esperièntzia de bisitai s'oasi de su WWF e si capitat ingollei·sì sa màchina fotogràfica ca chi nci arrennesceis chi seis asseliaus e Prus de totu chi no chistionais a boxi arta, fortzis podeis aciapai osatrus puru una de is prendas chi ddoi funt innoi, xrebus, muvras, acheris, storis e iat essi bellu fintzas a aciapai su atu aresti. A si biri a un'atra puntada de Movi.